Za moyo wa mpingo ku ntchito za mishoni, mpingo wa ku Archdayosizi ya Lilongwe Akuluakulu, atsogoleri a mpingo wa ku Archdayosizi ya Lilongwe amatuma ansembe ena ku ntchito za mishoni kukatumikira ku maiko ena. Nde ine ndi mmodzi mwa anthu amene akugwira ntchito za mishoni ku maiko ena. Ndili ku dziko la Latvia ku Ulaya. M'pulogalamu imene tinali nayo m'mbuyomo, tidaona za tanthauzo la mishoni. Tidaona kuti mishoni ndi mawu amene amatanthauza kuti kutumidwa. Munthu umatumidwa kuti ukagwire ntchito. Makamaka e, mu context yathu tikunena ntchito za kutumikira Mulungu, ntchito za kufalitsa uthenga wa Ambuye Yesu. Tidaona za anthu amene amatumidwa ku ntchito za mishoni. kuti ayenera kuti azidziwe iwowo, adziwenso kumene akupita, adziwe za anthu amene akatumikira, adziwe za nyengo za kumeneko, nyengo za kumeneko, adziwe za zakudya za kumeneko, adziwe ndithu anthu kumeneko kumene akupita kukatumikira. Amene ah, sitidathe kumvera kapena kuonera programu yoyambayo tingathe kupita pa radio alinafe Facebook kuti tikhale ndi background ya zimene tikukambirana mpulogalamu imeneyi lero mpulogalamu imeneyi tikhazikike pakudziwa za mpingo wa ku latvia makamaka madayosizi akhristu komanso maparish kumeneko ndiye ndikupemphani omvera kuti mukhale pafupi ndi wailesi yanu

tikukambirana za mpingo wa ku latvia kuti tikhale ndi chithunzithunzi tsopano cha mpingo wa ku latvia mpingo wa ku latvia unayamba liti umachita chiyani komanso umatumikira motani mpingo wa katolika udafika koyamba ku dziko la latvia uh, then known as livonia pakatikati pa zaka za 1000 kale limenelo 1000 ndiye kuti kuno kwathu ku malawi uh, kayaka anthu mwina akayapena kuli akafula akapena koma ndiye kuti kunali tchire kuli anthu ochepa kwambiri apo ndi apo 1000 mhm, nkalekale ndipo mbiri ikunena kuti amene adabweretsa mpingo kumeneko ku dziko la latvia ndi kanute woyera ndipo tchalitchi choyamba chidamangidwa mchaka cha 1048 kale kale ndithu 1048 mchaka cha 1255 archdiocese yoyamba mdziko limene la latvia idakhazikitsidwa mdera lotchedwa riga umene lero ndi mzinda waukulu ndithu mzinda wa riga capital city ya latvia mmene ilili lilongwe capital city ya malawi ndiye ku riga kunakhazikitsidwa archdiocese mpingo okhazikika koyamba mchaka cha 1255 mzaka za ma 1500 paja mu mpingo mudali what is known as protestantism mpatuko omwe udayambitsidwa ndi wansembe wina wa chikatolika wa ku german dzina lake mati martin luther martin luther anali wansembe ndithu wa chikatolika Koma iyeyo adalemba mfundo zake zokwana 95 zotsutsana ndi maphunzitso ena a mpingo. Samagwirizana zophunzitsa zina za mpingo wakatolika. Nde iyeyo anafuna kuti aziyike poyera zimene samagwirizana nazo. Mfundo zimenezi amazitchula kuti theses. Nde analemba mfundo zake 95 zotsutsana ndi maphunzitso ena a mpingo. Nde anazikhoma pa chitseko cha tchalitchi kumeneko. kuti aliyense aziona. Later on, these theses were copied and distributed to many parts of Europe. Anthu ambiri ku Europe anadziwa zimene Martin Luther amaganiza ndipo ambiri anagwirizana naye. Zimenezi zinapangitsa kuti pakhale kachipwirikiti kena kake kugawikana kwena kwake kumene tikutchula kuti Protestantism. mm. akhristu ena kutsatira uyu ena kutsatira uku eh, so there was this kind of division in the church this wind of protestantism mphepo imeneyi ya mpatuko to the greater extent affected the church of latvia mpingo wa ku latvia unakhudzidwanso kwambiri chifukwa cha mfundo 95 za martin luther Gulu lochuluka ndithu lidatsatira mfundo za Martin Luther. Mpakana lero mphepo imeneyi is still being felt in most parts of Europe including Latvia. From a simple survey ndingathe kunena kuti Lutheran Christians top the number of Christian presence in Latvia, seconded by the Catholics, then Orthodox, ndi mipingo ina ya Chikhristu. Iliko mipingo ya Chikhristu ndithu. Mwina tingodziwanso kuti eh, mmene nanenera mpulogalamu yapitayi kuti Latvia ndi dziko laling'ono kwambiri limangosiyana pang'ono ndi Malawi. Malawi amakulirako pang'ono, so Malawi ali ndi pafupifupi anthu 22 miliyoni kapena kudutsirapo, pamene ku Latvia ndi anthu ochepa kwabasi. Akamawerengera chiwerengero chawo, as of 2022, amanena kuti munali anthu 1.5 miliyoni, anthu 1.5 miliyoni, ya anthu ochepa mwina Lilongwenso anthu amene amangopezeka mu Lilongwe chabe amachuluka ndi dziko lonse la Latvia. ndi anthu ochepa ukamayenda umaoneratu myself kuti kungotuluka mtawuni kupita kumidzi kulibe anthu ungokumana ndi mmodzi apo mmodzi apo so eh, population density ndi yochepanso kwa basi anthu ochepa amene umakumana nawo so ambiri are concentrated in cities ndi ochepa kwambiri amene amakhala m'midzi so eh, mdziko la latvia mpingo wa katolika tikatengera madiocese madiocese 4 Diocese yoyamba Riga imene ndi Archdiocese, Archdiocese of Riga imene uh, amayitsogolera ndi ambuye Zbigņevs Stankevičs. Mm -hmm. Ali ndi mayina ovuta kwambiri kuwatchula ambuye Zbigņevs Stankevičs. Aliso ndi ambuye mthandizi wawo amati ambuye Andris Kravalis. then tili ndi diocese ya Jelgava kumene ndimatumikira ine kumeneko uh, diocese ya Jelgava ilibe bishop pali pano amene amayang'anira ngati eh, apostolic administrator ndi archbishop aku Riga amene ndi ambuye Zbigņevs Stankevičs Tili ndi Diocese ya Liepāja kumeneko amayang'anira ndi Ambuye Viktors Stulpins. Tili ndi Diocese ya Rezekne Aglona imene amayang'anira ndi Ambuye Jānis Bulis. ya choncho eh, ma diocese folo the archdiocese of riga diocese of jelgava diocese of liepaja komanso diocese of rezekne aglona ya choncho mukaona ndiye kuti eh, tili ndi mabishop onse pamodzi dziko lonse la latvia tili ndi mabishop uh, ah, ku riga kuli awiri uh, um, archbishop komanso mthandizi wawo then ku diocese ya jelgava kulibe ku diocese ya liepaja kuli mmodzi diocese ya rezekne aglona kuli mmodzi ndiye kuti mabishop onse ndi folo mm-hmm. nde uh, tipite ku maparish um, diocese ya riga archdiocese ya riga kumeneko Inayambitsidwa m'chaka cha 1255. Cathedral yawo ndi St. James, eh, St. James Cathedral imene inatsekulidwa m'chaka cha 1255. Ku diocese ya Riga kuli maparish 65. Aha. Uh, tikatengera chiwerengero as of 2022 Eh, nkutheka mwina uh, information mwina sindinaitolere eh, nkutheka mwina pali maparishi ena amene atsekulidwa koma as of 2022 eh, kunali maparishi 65 65 parishes so we, maybe we can say uh, riga has not less than 65 parishes eh, cathedral yao ndi st james cathedral inatsekulidwa mchaka cha 1255 Koma kuli ansembe osadutsa 56 as of 2022 ansembe osadutsa 56 now eh, ku Europe kuli trend yonena kuti eh, chiwerengero cha ansembe ndi akhristu eh, chimatsika every year than in Africa than in Malawi eh, tikatenga chiwerengero cha akhristu ku Malawi every year chimakwera

That's uh, a thing of note. Eh, dziko uh, limeneli la Latvia even uh, most parts of Europe that's the trend so tili ndi eh, maparishi eh, not less than 65 ku Riga archdiocese ku Yegava diocese uh, imene inatsegulidwa eh, cathedral inatsegulidwa mchaka cha 1902 ndipo ili ndi maparish 60 eh, uko ndiye I'm very sure chifukwa i work there ndiye ndikudziwa nambala exact number ya maparish 60 parishes koma less than 16 priests i was told kuti eh, ndi pa kuli ansembe 16 Koma now uh, chifukwa pakatipa eh, ndinamva kuti wansembe wina uh, anamwalira komanso ena ndi achikulire kwambiri ndiye kuti they are not working so anyway so the number is less than 16 16 priests koma maparishi 60 now you can already know kuti ndiye kuti ansembe ena amatumikira maparishi awiri kapena atatu kumene

working in the diocese then tili ndi um, ku rezekne aglona diocese not less than 110 parishes but less than 60 priests ndiye kutibe chimodzimodzinso ndikuti maparish ena ansembe akutenga maparish more than 2 3 parishes kutumikira and amakhala mmodzi mmodzi pa parish so simungakhale awiri pa- atatu pa parish where are, are the bishops getting the priests kulibe ansembe e, ndipo cathedral yawo ku uh, diocese of rezekne aglona ndi eh, sacred heart of jesus imene inatsekulidwa mchaka cha 1995 ndipo finally tili ndi eh, diocese ya liepaja uh, cathedral of st joseph imene inatsekulidwa mchaka cha 1937 ndipo ili ndi maparish osachepera 31 Uh, don't have an exact number of priests kumeneko sindinathe kupeza nambala koma for sure ndi trend imene zikuyendera they should be less and uh, eh, mbuyomo Akuluakulu a Archdayosizi ya Lilongwe anauzidwa kuti ngati pangakhale mwayi opeza ansembe kukathandizira kumeneko ayenera apite ku dayosizi ya Liepaya chifukwa kuoneka ngati kuli need kwambiri kumeneko, kuli need ya atumiki. E, maparishi ndi ambiri koma ansembe ndi ochepa, ndiye kuti wansembe mmodzi akupita maparishi ambiri yekha yekha. E, so e, lile mpingo wa ku Latvia madayosizi ku maparishi ku latvia akusoweka ansembe ansembe othandiza akhristu um, ndinanena kuti tione kuti how can a priest manage to run two three four parishes uh, maparishi akuno ku latvia ndi osiyanapo pang'ono ndi maparishi akwathu ku malawi maparishi aku archdiocese ya lilongwe specifically kuti kunoko akanoti parishi e, is a small church ukoko ndiye kuti tingathe kunena kuti outstation iwo ndi parish yeah. so eh, pa parish pamatha eh, kukhala mwina anthu mwina 30 is a parish yeah. so you go to celebrate mass ku chalichi pa parish ukapeza anthu 20 asonkhana alowa mtchalichi you think kuti tidikireko kubwera ena no no no amenewo ndiye kuti achulukanso sometimes you find 10 people 15 people pa parish you celebrate mass for the people so it's a parish yeah so maparish ena kumene kuli anthu ochuluka kuti ndi parish yayikulu tchalichi kudzadza pa nsembe ya misa mwina 200 people 300 people ndiye kuti kwabwera anthu ambiri pa parish Eh, so you talk of ndiye kuti maparish amene ali mtauni kwambiri ehe kumene kumabwera anthu ena amachokera kumayiko ena eh, kudzagwira ntchito so kumapezeka kuti muli ndi gulu la anthu pa parishipo so ni maparishi amene amapezeka mtauni kwambiri amene kumakhala anthu ochuluka so number the big number would be 200 or maybe 300 people yeah. maparishi ambiri kumakhala anthu ochepa ochepa koma ndi maparishi ndithu wansembe amayenera kupitako kukatumikira anthu amayenera kupitako kukachita nsembe za misa so you have for example a person running a priest running three or four parishes and the distances also is another thing eh, ngakhale kuli anthu ochepa koma ma, ma distances ndi ataliatali mwina 40 kilometers

E, chiwerengero cha Akhristu Achikatolika mdziko lonse la Latvia, madayosizi onse as of 2022 akunena kuti was uh, about 370,000 people ndiye kuti mwina eh, yeah, ena we are talking of 374,000 people koma as I said the trend in Europe the trend in Latvia is that the population of Christians goes down every year every year the population goes down so ndiye kuti we cannot be talking of 370 today could be less than that ndiye chiwerengero cha anthu chikuchepa but still more anthu akusoweka masakramenti akusoweka kudzozedwa akusoweka nsembe za misa ukaristia komanso akusoweka uh, mathandizo osiyanasiyana kuchokera kwa ansembe Mpingo ku Latvia generally is a relatively small church. Ndingathe kunena ndithu kuti eh, mpingo kuno ku Latvia uh, uli ndi chidzenje ndithu, chidzenje chofunika kuti chitsekedwe ndithu. Kuli need, eh? there is need for more priests to serve the church in Latvia. Alipo ndithu anthu amene akufunitsitsa kulandira masakramenti, amapemphera ndithu, amabwera ku tchalitchi, koma basi sangathe kulandira masakramenti chifukwa cha kuchepa kwa atumiki. Uh, we pray to God kuti uh, apezeke ansembe ochuluka

kwa lero tiyeni tisiyane pamenepa taona mwa chidule mbiri ya mpingo wa ku latvia taona madayosizi kuti uh, ku dziko la latvia kuli madayosizi folo uh, archdiocese of riga the diocese of jelgava the diocese of rezekne aglona komanso diocese of liepaya taona kuti dziko la latvia madayosizi onse kuli uh, atumiki ampingo uh, ochepa uh, of course maepiscopi uh, aliko folo uh, diocese imodzi kulibe episcopi taona kuti ansembe ngocheperapo ndithu maparishi ndi ochuluka dziko la latvia koma ansembe ngochepa Ngakhale akhristu ngochepa koma amapezeka ndithu maparishiko aliko ndithu akhristu amasonkhana koma kulibe ansembe owatumikira wansembe mmodzi amatha kutumikira maparish oposera atatu ena ali maparish 5 kutumikira maparish 5 so it's really a challenge. Taona akhristu ngakhale chiwengero cha anthu dziko lonse la Latvia ndi ochepa kutanthauzanso kuti akhristu ngochepanso amagawana ndi zipembedzo zina akhristu a chikatolika akhristu a Lutheran akhristu a mipingo ina komanso kuli ma orthodox ndi ena otero e, Mpingo wa ku Latvia was affected m'zaka za m'ma uh, 1500 ndi Protestantism imene inachitika chifukwa cha kusemphana maganizo kwa mpingo komanso ndi wansembe wina amene amamutchula kuti Martin Luther amene iyeyo anayika poyera maganizo ake otsutsana ndi mfundo za mpingo. Zimenezi zinapangitsa kuti Akhristu ena atsate mfundo za Martin Luther. Zimenezi mpaka na leroli ma effects ake akadaoneka ndithu chifukwa eh, ndingathe kunena kuti uh, mpingo wa Katolika ndi mpingo wa Lutheran ambiri ndi a Lutheran. Lutheran Church ndi amene amachulukirapo. I, one reason could be because of the effects of uh, Martin Luther Protestantism imene inachitika uh, ku Europe. Ndikuthokozeni nonse kuti tinali limodzi mpulogalamu imeneyi ya tiyende limodzi. Ndiye mpulogalamu ina tidzaona za utumiki mmene umayendera ku dziko limeneli la Latvia. Ndikuthokozeni